kuchoka pakumangidwa pa vitumbiko mumba ndi zonena kuti sipanapitenso tu ndekuti olo 2 hours kunapezeka zoti chimwendo banda nayenso tu akuti watapidwanso kuteko ali m'manja mwa polisi kodi nde kuti akuti iyeyu nde pa mlandu wotani Of course Vitumbiko Mumba sitinakupatsensoni mlandu wake, tikufunabetu tizipereka ma detail onena kuti no they are reliable eti mukhoza kuwagwira osangoti zimene anthu akukamba m'masamba a mchezomu iyayi. Nde tiyambe ndi Chimwendo Banda ameneyu. Ok. Chimwendo Bandatu akuti iyeyo nde anaona kuti no kaya adavetsedwa kuti akusakidwa kaya zinali motani, Basi adangonyamuka yekha wautali kukazipereka ku Area 30. Moti no mkulu ameneyo ndekuti akumsungira ku Area 30 ndipo ndi zoona kunena kuti pakanali panopa wamangidwa mkulu ameneyo. Komano kodi mlandu wake akuti ndi otani? Tsopano iyeyu tu zomwe zamveka ndi zonena kuti Ngakhalebe mneneri wa polisi Lael Chimtembo wangotsimikiza kuti ee ndi zoona tammanga Chimwendo Banda komano padzatu amatinso akatero anthu akumbaliko amapezeka kuti no akatsina khutu nzawo anzawo akauza nzawo kenako mlandu uja nkupezeka zoti wadziwika akuti mkulu ameneyitu akumutchaja nkhani yonena kuti ankafuna kupanga attempt murder Ankafuna kupha munthu mwaiona imeneyo akuti attempting murder ee suspected kuti no anapanga attempt kuti aphe munthu nde munthu amene ankafuna kumuphayo sitikudziwa zoti ndi ndani mwaiona I think apapa ndipamene no uyuyu Lael Chimtembo yemwe amayankhulira polisi kunoku ku Malawi adapezeka zoti adaganiza kuti akhale chete asachite kukamba ma detail ambiri akufuna nde kuti akamapereka ma detail akhale adzanso ogwirika kumbali yawo koma akuti iyeyo ankafuna kupha munthu kumadzifunsabe funso loti kodi iwo aja amene amaonekera achimwendo banda aja kodi anakakwanisa kuti aphe munthu in terms of kunoti wokha kapena mwina mwake anatuma munthu hitman kutuma tinyambawo tinatake kuti tipite basi tikaphe munthu ayi zimenezo tu ndi zomwe tikhale tikuziva makamaka polisi ikafunanso kupereka madetail okhudzana ndi mlandu umenewu komanso nde kuti akhala akutsimikiza bwinobwino kodi ndi umenewu kapena anthu akungokamba komano zimene zamvekabe mogwirika eti takuuzani zoti ife tikumafuna tizibweretsabe zogwirika mwaonera a Vitumbiko Mumba ja sindinakupaseni nkhani yake bwinobwino koma tikupasaninso ni akunena kuti no iyeyo Chimwendo Banda amafuna kupha munthu attempting okay suspected eti akumuganizira kuti ankafuna kupha munthu ya ayi menemo ndimene zikuyendera ndekuti lero lokha kwamangidwatu anthu awiri a Vitumbiko Mumba ndikuzamangaso a Chimwendo Banda amenewawa. of course a Chimwendo Bandawo akuti anachita kupita okha kukazipereka kumeneko koma pokambaso ndekuti timanena kuti pali list ya anthu yomwe ikufuna imangidwe mwaiona list yo ikanatuluka koma imatuluka ngati ma propaganda A Chimwendo Banda anali mu list imeneyo si umu, tsopano apanso nde kuti tachonganso kuti naa pa list imeneyoyo a Chimwendo Banda zinali zoona kuti naa amayenera amangidwe ndi omwe amangidwamo, awawa Vitumbiko Mumba amayenera amangidwe, kumvekabe zambiri, kumakamba zoti achina Nick Chakwera uko. gulu limenelo eh, basitu zomwe zikuyendazi koma tikhala tikumatsimikiza kuti kodi mawansonso ndani amene atamangidwe and eh, as usual tikhalabe tikuwuzani kuti no tiyenda nanu limodzi hey. chatingakambe cha a Chimwendo Banda ndichonena kuti akulu amenewa adachuluka mphamvu mukumbukira magayi anachuluka mphamvu zonena kuti no amachita kusowetsa nazo anzawo mtendere. Zimene zoti zinali zoona zake. Akakhala anyamata aja amanyamula tizikwanje aja pokamba amanena kutinso, akutitu chairman wawo, bwana wawo wamkulu analinso iwowa. Mwaiona? Zonsezo, zinkhani zoipa zimangozungulira around iwowo. Komano kunena kuti no iwowa anali ndi umboni ogwirika bwinobwino oti ndi amene amapanga zimenezo, ayi, I think iyi ine ndi nkhani yoyamba yokha imene yafika kuti mpakana, mpakana amangidwa nayo, yonena kuti amafuna ati akaphe munthu. Koma kunena kuti anatuma anthu kapena munthu wakeyo ndi ndani, zinakhala motani, tikuti police ikhala ikutipatsa. Pokamba zoti tikuti police ikhala ikutipatsa, omwewo a Lael Chimtembo amene amayankhulira police kunoko ku Malawi afotokoza kunena kuti nkhani zonsezi abwera ndi statement yomveka bwino nchifukwa chake sanafune kuti no apereke ma detail ochuluka abwera ndi statement imene mutafotokoze bwinobwino Ife apolisi ee nthawi yakuti yakuti tamanga akuti akuti pa mlandu wakuti wakuti wakuti wakuti wakuti akuti ndekuti mmenemo ndi mmeneno tizamve bwinobwino kuti cho mmenemo ankafuna kupha ndani nanga zinakhala motani ndiye ife tizakhala tikupasaninsoni monga mmene timachitira Inde ifeyotu we got vc ehe nkhani yakesotu ndi imeneyo imene ikumveka kunjaku kunena kuti no avitumbiko mumba akuti amangidwira nkhani imeneyo mawu onena kuti we got vc amene anatulutsidwa muja akuti panalinso zina ndi zina zomwe zidayankhulidwa nthawi imeneyo zimene zinalino zoopseza mtundu wa malawi kaya zobweretsa chisokonezo kaya Iyayi tisamangokamba iyayi. Tatiyeni tione pa screen pathupo. Imeneyotu titatoleratolela tsopano paja tinati tikupatsani tapeza zonena kuti no. Chimenechitu ndi chikalata chomweno chachoka ku khoti ya ku Lilongwe chimene chikuonetsa kuti no ndi mlandu wa number 939 mu chaka cha 2025 ndipo mlandu umenewu uli pakati pa dziko la Malawi versus Honourable Vitumbiko Mumba Eya komaso munthu wina akuti another kodi munthu winayo kaya ndi ndani? A Jesse Kabwira ati asamale chifukwa apa nde zikuchita kuonetsa zoti another apa another wake ndi ndani ankapanga naye press briefing imene ija chabwino uh, apapa nde zikuonetsa kunena kuti no akuti affidavi- affidavit in support of a search warrant eti eya zokhudzana ndi search warrant izi ndeno Apa afotokoza fotokoza ma points awo points number 1 that my full name and residential address as stated above number 2 number 3 number 4 number 5 pamenepa ndipamene pakubwera no nkhani ati akuti that I am investigating into the case of publication of false news likely to cause fear and alarm to the public against Honorable Vitumbiko Mumba and Jesse Kabwira. Nanena chani ine kuti another another watch out a Jesse Kabwiranso aliwe a- asamale kwambiri akunena kuti a zonena kuti ineyo ndikufufuza e Ndikufufuzatu mlandu wokhudzana ndi ku kupita pa pa mpajeni pa air ndikukafalitsa nkhani yabodza yomweno inakatha kubweretsa mantha komanso ndi kutino chisokonezo eti, alarm eti, kututumuka makamaka ku a kumtundu wa Malawi ndipono nkhani imeneyi ikukhudzana ndi a Vitumbiko Mumba olemekezeka komaso a Jessy kabwila ndetu kuchoka pamenepo tipite pa point number 6 yakuti that during the month of September 2025 in the city of Lilongwe in the Republic of Malawi Hon Vitumbiko Mumba and Hon Jessy Kabwila jointly conducted a press briefing titled we have got it and any other related press briefings

Zonena kutinso zimene akafufuza akuti mu mu mwezi wa September 2025 mu mzinda wa Lilongwe m'Malawi umenemu, a on a Honorable Vitumbiko Mumba komanso a Jesse Kabwira anapezeka kuti ana ananyamulana ati kumenya Alliance. Ndikukayitana no tsopano chani? Kukaitana ndiye kuti atola nkhani n'kuyamba kuwafotokozera zonena kuti iyayi, ifeyotu izizi zili mmanja mwathu. Ndatitu kunalitu kufotokoza mmene muja. Iyayi, dpp yo ifuna ibere chisankho, ikufuna itibere mavoti chani chani, zambirimbiri, kuyankhula, eh, sitilola zoona tiberedwe mavoti amenewa fwa izizi nde zonsezi tikuzitsatira mmene zikuyendera. Akuti izizi zonsezi zinkakambidwa kumanena kuti no dpp ikufuna kubera mavoti. pamene no ndekuti no zotsatira za chisankho cha pa 16 September 2025 zinali zisanaulutsidwe ndi a mec. Mwaiona imeneyo? Nde akuti zimenezozo ndi zimene no zinali ngati zikanatha kubweretsa anthu kumenyana, chisokonezo, mwaiona? Eh, enanso ndekuti mwina kukhumudwa kumene, shock eti, eh, akutero kaya. Alarm and shock, panic mwina anthu akanatha ndekuti kutikitana, Fadhili ufuna atibere chisankho pamene ndekuti mec inali isanalengeze kuti zezo zinali nkuthekera kobweretsa ndi kuti chisokonezo ku mtundu wa Malawi chifukwa zonsezo zinali nkhani zabodza akuti false news nde chifukwa cha zimenezozo awamanga kuti akayankhe mlandu okhudzana ndi zimenezo a Vitumbiko Mumba-wa komanso other winayo adhayo A chaposa zathera pompa tikhala tikukupatsansoni ndikukuuzani akhala akumutapa Jessie Kabwila chifukwa ndi dzina lake lachita kutchulidwa umu ayi mmenemo ndi mmene zilili I think takupangan tapanga cover ku nkhani yokhuzana ndi zomwe zikuyenda kunjako zokhudzana ndi mulandu wawowo komano a police anati abwera ndi ma statement amene azafotokoze bwino bwino and mma statement mo nde mwina mukhala muli ma detail eni eni tidzakhalanso tikukupatsirani Mulandu wakewo umene umavekera kuti ammanga fo yotana ananena mawu oti we got this eh ndi anthu kunali tu frustration ah zimenezo zoona zifukwa zokammangira munthu zani zani koma I think apa mmene zafotokozedwera apa pam somehow nde mukhoza kumvetsetsa bwinobwino kuti chikuchitika ndi chani eti eh timva bwinobwino kuchoka kwa apolisiwo bwinobwinonso eh, stay with us eh inuyo tu Stay tuned subscribe osapezeka zoona oti mukuchokapo chifukwa chani we got vc akutitu.